ọ ndị a bụ ndị fa na Iwedị David Ọnwa Obidike ka anyị na-ayọ amara Chineke si na nkwado ya na fa ga-edozili anyị ime afịa anyị ka ọ dị mma si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen so unu nọdụ abụbe a na-enelu fa anya ka unu wee malụ ndị fa bụ ada ama ama echido nwanne echido maka na onye Ọnịcha sị emeda aṅa eme aṅa daalụ nụ ndị njem biko otu a na-akpọ otv ike tata bụ ụbọsị ị na-anụ ya isi na ndụ gị ma ọ bụ eri i ji nọdụ na main market anyị a na-azụ afịa otu anwa ebidogo ife dịka 3 years ago otv pụtara ọgbarụ traders vanguard o for ọgbarụ T for traders, V for Vanguard. Ọgbaru traders Vanguard bụ ndị na-azụ afịa na ọgbaru mana ọ na-agụ fa ka ịchịkwa ife gbasara ọgbaru main market ka ọ dị mma agụụ. Mụnwa by grace of God bụ the secretary. Cheta bụ the chairman. Mụnwa bụ chairman ọgbọ Yoruba. Yanwa na-azụ afịa na ọgbọ ọgwụ. enwere ife merụ ka m nye unu brief story ife kpatara eji nwee ife dịka OTV subsequent time gara aga anyị na-enwe pressures from police ndị na-achị ahịa and so many others anyị na-achọ ka anyị jikọ onwe anyị ọnụ wee nwee one voice n'ime afịa ọ ga-abụ ọ bụgoro na ndị e tinye na position mebe ife anyị na-alikerọ ka anyị wee nwee ike inwewu power sị no typical example of this thing bụ last time ekwesịrị ime election na 2015 mmadụ eje lụọ anyị kangaroo business amend their constitution without our consent enweghị ka anyị ga-eme asị na anyị nwere unity ọ manipulate ya from 3 years to 4 years Bịkwa ya nwa ya asa nkechi ọnụ ka ọ bụrụ 4 years o nweghị ife anyị kwuru. O kwesịrị ime etu a. Ọ bụrọ anyị nwa nwe afịa. Ọ bụrọ anyị nwa mere fa elect fa na-achị anyị. So so many things like that mee ụfọdụ ndị mmadụ a na-achọ ka e ka e ga-esi mee ka ejikọ ọgbalụ main market ka fa nwee one voice. Ọ ga-abụ o nwe ka obi si dị anyị ka e nwee ofu okwu e ga-eji wee sị

ka e wee nwee a transparent leadership na Ọgbaru main market because ife anyị na-afụ bụ onye ligoro ọ fajusi afịa niile ọgwụ ife ndị ọzọ okwu gbọkwe ma tebụl okwu na-abịa ọ dịka a ga-asị na ọbụrụ mmadụ nwe ọgọ na egwu na-ata ọ ife mụ na unu ife kpatara o ji wee dị anyị njọ n'arụ ime for example anyị nọ n'ọgbọ yoruba mmadụ bịa gọọ ife dịka olive oil maọbụ emụ ofu antidote maọbụ antipoison ọ pụta polisi nọ na triangle ejide ya wee nata nọmba wee dis ndị afịa a gbafusie anyị jekwuru ndị nọ n'elu ọfis si fa na ele anya aka enwerọ ife fa na-emelụ anyị afịa anyị a na-anwụ every day n'ime afịa a ka anyị lụrụ anyị ga-eji zụọ ezinụlọ anyị zụọ nwa anyị ma ndị ga-eje yunivesiti anyị wee na-asị ọ bụrụ na anyị nwere ụdị future nwa wee face afịa anyị in the next five years anyị ga-enwesị ụmụaka ga na-aba yunivesiti anyị a ga-akwụnwulu fa ụgwọ akwụkwọ ọ dị pọsịbụl ajụ ka m jụ ọ bụ ya kpatara ịma na asị ụfọdụ jebe ọha uche ka ụfọdụ jebe ọha ajụjụ anyị wee gaghalịba wee kpọkọba ndị isi fa kara aka n'ime afịa wee tụba alo e wee tụgide alo si na a ga-amụ nwa a na-akpọ otv kịta a na-aba n'ime elekshọn ka fa jiri kịta wee chọọ ndị dị good ndị ife gbasara mmadụ na-ewute n'obi ndị nwere ife a na-akpọ na onye a nwere spirit of human rights activist ka anyị jikọọ ọkụ ọnụ na anyị nweta ụdị ndị dị etu a kwụba fa na fa ligo n'enu nwa bụ OMATA ọfis na fa ga-eprotect interest anyị by God grace anyị gaba njem a lue taa ọ na-amịta mkpụrụ anyị jekwuru onye a na-akpọ David Obidike bụ ọnwa ife anyị ji wee jekwulie bụ maka na anyị anụgo akụkọ gbasara ya sometimes na Ọzara na Awada oge ndị landlord bilitere ibu agha bugide tenants he stood by his power site n'ike nke chineke wee fightịa the cause at the end of the whole day o wee revive our life ndị tenant bi n'Ọzara fa wee marụ yes na mmadụ ka ọ bụ ife anyị na-ekwu abụrọkwa okwu politics jee jụọ ese anyị wee si ebe ọ bụ na o nwere ike ịkwụ n'okwu ya n'ife na-agbasara ya ka e wee zọpụta ndị bụ tenant ibie maka ya nwa abụrọkwa landlord ka ọ wee dịrị fa na mma ụdị mmadụ ahụ nwere ike o ligoro n'elu ọfịs ya o lote anyị ma anyị nọdụ na mkpa oge anyị bịakwutere ya enwere ife anyị gwara ya anyị si na anyị fụlụgo the history of the afia nwa afụ na enwere chaplain na enwere ife dị ka onye echiri echichi maọbụ onye etere mmanụ na nzukọ nke chukwu unu na-edebe n'akụkụ dịka onye a na-ajụta ese ndị niile chịgoro afịa na anyị na-asị ọ bụrụ na anyị adoptụa gị ka ị bụrụ next president ọgbalụ main market ka anyị gwa ndị afịa maka gị ị ga-ekwekwa anyị nkwa na ị ga-akpọta an anglican priest and a catholic priest attachịa fa na executive ka fa bụrụ chaplain ọ ga-abụ anyị gwa unu unu anụrọ anyị jekwuru ndị echiri echichi n'ụka gwa fa na fa ga-anụ he accepted ka anyị kụalụnụ chineke aka maka nke a ọ dịrọ fa n'isi ama na oge anyị jikọrọ n'otu awa ndị dị ahụ anyị nye fa this letter ụmụas fa sị anyị mba na ọ dịrọ na constitution n'ime afịa na fa achọrọ ya ife kpata na ọ chọrọ ya bụ na o nwere devilish plan ọ bụrụ ya maka na ọ ma na o tinye fada n'akụkụ ya tinye onye ụkọchukwu n'akụkụ nke ọzọ o nwee ka otu sọ ịzụ ọkwụ izu ori na ọ ga-asị akọ mba fa sị anyị na ọ dịrọ na constitution anyị wee sị fa nsogbu adịrọ ọ mmadụ mere constitution ọ mmadụ ga-edozikwu ya